Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse komwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife a Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. tikulandireni nonse amene mukutionera komanso kutimvera pakadali pano tsiku la lero ndakutengerani pa tsamba la mkulu amene nayenso amadziwikadziwika ndi zochitikachitika za mdziko muno ameneyutu ndi kondwani kachamba ngwira kodi kachamba walembanji pa tsamba lake la facebook tatipatsani nthawi kuti tiwerenge zimene mkulu ameneyu walemba pamenepa iyeyu ndithu walemba kunena kuti kachamba Dpp ikumanga apolisi pa zifukwa za ndale. Answer, Wonerani video iyi. Umu ndi mmene anabera shopu ya m'Burundi ndipo apolisi amanga apolisi anzawo amene akuwaganizira kuti anaba nawo. Anyamata azikwanje aja akukhudzidwanso ndi mlandu omwewu. Polisi yamanganso ma civilians ena Mlandu omwewu koma anyamata ake ndi omwewa azikwanje aja. Apolisi amangidwa ndi awa, a former Deputy Director of CID Mr Kasalika, acp, Supt London Mthinda a former Crime Superintendent, Inspector Graciani Sipiliano, Inspector Govati, Sergeant Oswald Maseko. Alowa mu court monday. Remember always innocent until proven guilty by the court of law. In this regard they remain suspects. Funso dpp ikukonza polisi yathu kapena ikulakwisa watch the video then uyankhe pansi pa mtima usatengere chipani chako Funso lachiwiri, udakali ndi mphamvu zosapota Kongeresi? Please let's uh, please let's help APM and Gen Ansah fix this nation. Our president needs our full support to clean and restore Malawi. Don't argue for the sake of arguing. Argue with data. Uh, tisanapitirize kufotokozera zimene Zalembedwa apa, video imene waika Kondwani Kachamba Ngwira pansipa tiyike kumapeto kwa program yathuyi kuti muionere bwinobwino komanso mutsatire mwandondomeko. Mwachizolowezi tikhalenso tikupita ku ma comment section komwe tikakhale tikumva makamaka zina ndi zina makamaka zimene zalembedwa pamene papa. Komano nkhani imene ikukambidwa apa ndi yonena kuti pali kagulu kena ka anthu kamene kakupanga accuse chipani cha dpp kuti chikumanga apolisi pa zifukwa za ndale koma kondwani kachamba wabwera ndithu pamenepa ndi attached video yomwe tiyionetse kumapeto kwa video yathuyi yeyo akunena kuti video imeneyi ikuonetsa ndithu makamaka zinthu zolakwika zimene apolisi amene ama- amangidwa aja kuphatikizaponso ma civilians adachita komanso pali kuganiziridwa kunena kuti ena mwa anthu amene anakaba mu shopu ya burundi imeneyi ndi anyamata omwe aja azikwanje koditu anyamata azikwanje aja inalitu timu ya zifwamba e, zigawenga ndithu chifukwa mukaona zithunzi za anthu amene anavulazidwa ndi anthu amene aja ndi zomvetsa chisoni kuti munthu waumunthu akhonza kuchita nkhanza zotero kwa munthu mnzake Pamenepanso kachamba ndithu wapereka list ya apolisi amene amangidwa ah, poganizidwa kuti adapalamula mlandu umenewu ndipo listiyo ikuyenda motere kuti enawo ndi a former ah, director of cid akuti mr kasalika enawo ndi a superintendent uh, london nthinda former crime superintendent ameneyi inspector graciano spiriano inspector govati komanso sergeant oswald maseko amenewa ndithu ndi anthu amene akuwaganizira kuti adatenga nawo gawo pomubera mburundi ameneyo makamaka potsatira zinthu zomwe zimachitika m'mbuyomu ndipo anthu amenewa akaonekere ku bwalo la milandu makamaka monday limene likubwerali nde kondwani kachamba wapitiriza kufunsa funso pamenepa kunena kuti kodi pamenepa dpp ikulakwitsa kukonza polisi yathu kapena ikuchita bwino komanso wapitiriza kunena kuti kodi mphamvu zosapotera chipani chimenechi cha kongeresi mukuzitenga kuti iye wanena kutsindikanso kunena kuti apm komanso jane ansah ndi uh, a enoch chihana akufunika ndithu uh, our full support uh, to make sure kunena kuti dziko lathu lili clean komanso kulipanga restore iyeyo wanena kuti chonde amalawi tisamangotsutsa chifukwa chakuti tikungofuna kutsutsa koma tizitsutsa tili ndi information yokwanira tili ndi data cholinga kuti tizitha ndithu kudziwa makamaka chilichonse chimene chikuchitika kutsindika kotero akunena kuti uh, apm kapena chipani chimenechi cha dpp boma limeneli silikumanga anthu pa zifukwa za ndale likumanga anthu potengera kuti anthuwo anaphwanya ndithu malamulo eh, anaphwanya ndithu malamulo amene akufunika kuti iwowa ah, akhazikise a- a- a- aone ndithu apite pa khoti khoti likaone kuti lipanga nawo motani titsetserekenso ndithu pamusipa kondwani kachamba ngwira yemweyo walembanso post ina kunena kuti Bungwe lomenyera ufulu la HRCC, please please osati hrdc, lanena kuti kafukufuku wawo akuonetsa kuti anyamata azikwanje amapanga ubale ndi mzika za maiko ena zobwera mu dziko muno mu njira ya chinyengo, kuwapatsa zida zimene amagwirisa ntchito, kumaopsezera, kumaopseza ndi kukhapira anthu. Kuteroku zida zoopsa zimapezeka ndi anthuwa. Panali connection ndithu. pali ndithu dzulo kunali press conference eh, ah, bungwe limeneli la hrcc li- linali ndi press conference ndipo kumeneko nkumene ndithu afotokoza nkhani zoti zitatu kuti anyamata azikwanjewatu sanali anthu amasewera anyamata amenewa ndithu anali ndi ma connection ndi anthu ena amayiko ena amene amapanga supply zida zida zimene amagwiritsa ntchito kuopsezera kuvulazira komanso kusokoneza chitetezo cha mdziko muno nkhani yaketu ndithu ikupitirira amwetero tipitiriza ndithu kuwerenga zinthu ziwiri zitatu zimene kondwani kachamba ngwira walemba pa tsamba lake la facebook mongokukumbutsani takhalani pompo chifukwa kumapetoku tikusewerereni vidiyo imene yayikidwa pa tsamba limene la kachamba ngwira limene ikuonetsa mmene shopu ya mburundi inaberedwera takhalani pompo chifukwa simukufunika zikuphonyeni zimenezo umenewo ndi umboni ndithu wogwirika imene inali cctv kamera imene idajambula mmene zinthu zimenezi zimachitikira don't forget to subscribe like comment komanso kupanga share chifukwa zimenezo ndi zomwe zimatithandiza ife kuti tipitirize kuchita zimene tikuchita pakadali pano eya tiwerengenso ndithu zina zimene walemba kondwani kachamba ngwira akunena kuti pamene mneneri wa chipani cha mcp a jessie kabwila akupempha mabungwe omenyera ufulu kuti alowererepo poteteza anyamata azikwanje mabungwe aja ayambadi kulowerera bungwe lomenyera ufulu la hrcc lanena kuti lili ndi mayina a anthu 12 mu utsogoleri wapita wapitawo amene adaopseza anthu ndi zikwanje ndipo apereka mayinawa ku polisi kuti achitepo kanthu bungwe lilati anthuwa akapezeka olakwa ndithu alangidwe eya zikuoneka kuti ndithu uh, zayang'ana ku dashboard ey za ng'ombe zayang'ana ku ngolo zavuta pamenepa ndithu gemu yake sili mmene imayenera kukhalira eya pali chithunzinso apa ndithu chimene tikhale tikuonetsana tiwerenge post imene yakuti umu ndi mmene anyamata azikwanje anatemera maziphunzitsi nthawi imene amapita ku boma ku capital hill kuti akapemphe kukweze kukwezako salary yawo note this image is in this post may not be suitable for all social media i- users ya kuteroko kuti chithunzi chimenechi ifenso tikanika kuchionetsa chifukwa choti chikhoza ku- kutibloka koma ndi chithunzi cha mzimayi amene adakhapidwa mmutu komanso pa mkono atapita ku lilongwe ndi mphunzitsi ndithu iyeyu kukapempha boma kuti ya tionjezereni malipiro malipiro akuchepa e, ndipo kunali mademo ndithu peaceful demonstrations koma anyamata azikwanje amenewa anabwera ndi kugwira anthu komanso kuposaposa kukhapa mzimayi mmutu komanso kukhapa pa mkono inali nkhani yomvetsa chisoni anyamata azikwanje azunza komanso kuzunguza ah, mdziko muno takhalani pompo chifukwa tikuonetseraninso video imene idajambulidwa mmene ah, shop ya mburundi inkabedwera don't forget to subscribe like comment komanso share chifukwa zimenezi ndi zomwe zimatipatsa ife mphamvu kuti tipitirize kumachita zomwe tikuchita pakadali pano until that next time ndingoti mwakuma anonse zikomo

tikuyamikireni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidziyendera limodzi kuyambira lero mpakana masiku omwe akubwera kusogoloko timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi tapangani subscribe like comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu